ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen kama cɛba n'a musobaw foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye professeur gino i ka foli bɛ yan fɔ ten sisan n bɛna fɔ ko n ye mɔgɔw nɛni bi b'aw fugaridenya bila farafinna yan a ma farafinna kɛ foyi ye sisan ko kumakan minnu bɔra ko ni mali ma sɔn ka wete k'a dati kɔrɔ la u teliya maa minnu n'u b'a la ka dɔɔnin kɛ an ka jamana kɔnɔ bi an yɛrɛ ka yeli la n'o ka fisa anw ma nka a tɛ an marabaa kɔrɔw a t'olu arranger minnu b'a fɛ ka an ka jamana bisi k'a tulu bɔ a da man di olu la minnu b'a fɛ ka jamana kɛ jamana jugusagoden ye a da man di olu la minnu b'a fɛ ka jamana don kaman kɔrɔ ka jamana kɛ bɔnbɔn ye k'a mugan a da man di olu la ko kuma ko n'an ma sɔn k'a k'olu ta ye ayiwa kama cɛba n'a musobaw ɛɛ hakili dayira ɲɔgɔn na don ɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin karamɔgɔ impoli in sigilen la maa nɛni na karamɔgɔ de sigilen filɛ aw yɛrɛ ka kira pilasi la nin maa nɛni na o tɛ bala n na o sabula kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ nɛni b'a kɔnɔ yen maaw fugariden maaw bɛ ta don ta bɔ ta maa min bɔra k'a fɔ a tɛ tɛmɛ hali san fila kan ko jihadisiw bɛ ka fagali min k'an ka dugukolo kan k'o de ka ɲi k'olu bɛ ka ala ka baara kɛ o maa kelen ka n'i yɛrɛ kɛ o faso dɛmɛbaa ye o faso defanbaa ye ko sedeyawo ko ko a bɛ ta a bɛ ta a bɛ se ka na ye k'a fɔ ten ko eh, jamana in cira dɛ ne y'o de fɔ kamakaw ye n ko dugukolo tɛ an bolo bilen dugu cibaaw bi sini olu de bɛ n'u sigi k'olu bɛ dugu fɛ wa fasodenw bɛ tila ka cɛ ka bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ ee a ye tiɲɛ fɔ nin kelen nin ye dɛ ee a ye nka a ye min fɔ ka tɛmɛ o ɛfɛ bɛ ka min kɛ aw y'o miiri wa a ye min kɛ ka tɛmɛ mayi watara ka bɔ k'i sigi k'a fɔ ko jihadisiw bɛ ka baara min kɛ k'o de ka di ala ye k'a ta 2018 la ka na bila bi la maa dama min sara maliyɛn den dama min taara don jihadi la mayi watara ka kuma kunkɔrɔ aw y'o kɔnte ee ayi ayi k'o tɛmɛna sa k'a bɛ ka min fɔ bi ko o ɔ hali bi a bɛ ka min fɔ bi aw yɛrɛ k'o ta k'o lamɛn kɛ o kun ye mun ye maintenant an y'a jateminɛ anw ka wuli maliyɛnden bɛɛ lajɛlen revolution ka wuli ka bila ibk nɔfɛ an m'a kɛ dɔwɛrɛ kama diinɛmaw kun kɛlen don ka ibk lakori ka se hakɛ min ma n'u bɛ ka tiɲɛni min kɛ ni ibk yɛrɛ ɲɛ t'u ka tiɲɛni kɛ nɔ la ale yɛrɛ bɛna n'i jɔ a bɛna a ka darifu di a tɛna ɛɛ disikuru kalan dɛ ale bɛna darifu de di ale bɛna waajuli de kɛ ibk yɛrɛ ale yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ alimami de ye o de y'a to jenɛsi wulila halaladenw wulila ko ibk ka an ka faso to an ye sabula a bɛ ka mɔgɔ minnu gɛrɛ fanga in na o mɔgɔ ninnu ti ko kalama ko ma deli ka k'u ɲɛna wa u tɛ ko laban dɔn n'o ye silamɛya ye n'i nana dɔɔnin d'a ma dɔrɔn a b'i ɲɛnakan fɔ n'i yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye dɔrɔn a bɛ sin ka ɲɛmaaya ta k'a d'i ma a ma kalan a tɛ ɲɛmɔgɔ dɔn a tɛ kɔmɔgɔ dɔn o de ye silamɛya ye mamudu diko bɔra mali karamɔgɔw bɔra ka yafa deli ko joli kɛ an filila a ye an kun tɛ nin dɔn an filila an kun tɛ nin dɔn an filila o tuma na u b'a kɛ wagati min o y'a sɔrɔ u ni ala tun tɛ ɲɔgɔn fɛ wa u bɛ filibanciya ninnu kɛ wagati minnu na o y'a sɔrɔ ala tɛ yen wa o y'a sɔrɔ wurudu duwawu tɛ jaabi wa olu m'a fɔ ko k'i to ɲuman kɛli kan ko i ka fili bɛ dɔgɔya wa ɔ n'a fɔra ko diinɛ b'a danma faso b'a danma kuma in kɔrɔ de b'a la sabula diinɛmaa ti faso jɔcogo dɔn a ma deli k'a jɔcogo dɔn a tɛna n'a jɔcogo yɛrɛ dɔn diinɛmaa bɛ fɛn minɛ ni danaya de ye n'a i kuman'ale ɲɛna ka ɲɛ n'ale dar'i la a bɛ ɲɛmaaya d'i ma ɔ maalankolon ni maajugu dun de bɛ se danaya sɔrɔli la danaya kuma sɔrɔli kan bɛ maalankolon ni maajugu de da ni election kumaw sera maa joli bɛ t'i dogo misiri kɔnɔ yen lakansara tɛ f'u kɔ fitiri ni safo a si tɛ fɔ u kɔ ye dɛbɛnw bɛ san ka taa da misiriw kɔnɔ vantilatɛriw bɛ don balow bɛ di kurukadi bɛ kɛ alimami ma e tɛ sin k'a faamuya ten ko mago de b'e la o de y'a to a b'o kɛ wa sinɔn o t'a yɛrɛ yɛrɛ ye o o de y'a to u b'a fɔ politisiyɛnw man ɲi politisiyɛnw kafiru don parce que politisiyɛnw bɛ u nɛgɛn bi k'u mago ɲɛ u la diinɛmaa la bi sinikɛnɛ a bɛ tila ka na a minɛ tugun k'a mago ɲɛ a la ayidara ni ibk kun mana fɔ ɲɔgɔn kɔ ayidara tun bɛ bɔ ka n'i sigi kuma muguba fɔ la yan o dugusajɛ ni ni ibk y'a nɛgɛn ka na ka don n'a ye a ka bironin kɔnɔ a bɛ tila ka bɔ o dugusajɛ ka na hɔn an ye ɲɔgɔn faamu ɛɛ faso in ti taa ɛɛ a bɛ bɛn kɔ ɔ a y'a ye sa diinɛmaa i bɛ a ta bi k'i servir a la ka tila k'a bila sini k'i mago ɲa ka tila k'a ta k'i servir a la o de y'a to an ko. ko ka diinɛ ɲin bɔ an ka fasojɔ la i komi nansaraw ye diinɛ ɲin bɔ u ka fasojɔ la cogo min diinɛ ka d'a dayɔrɔ la faso jɔli ka to faso jɔbagaw ma o de y'a to le lynx ko ko diinɛ b'a dan ma faso b'a dan ma o kɔrɔ tɛ ko k'i to fasojɔ la k'i t'i ka diinɛ kɛ dɛ o kɔrɔ k'e ka diinɛ ka da i ka misiri kɔnɔ ye wa fasojɔlaw to u k'u ka faso jɔ sabula e tɛ faso jɔ cogo dɔn faso tɛ jɔ ni kuranɛ kɔnɔ kan ye a tɛ jɔ ni bibulu kɔnɔ kan ye a tɛ jɔ ni ziyaraw ye a tɛ jɔ ni duwawu ye a bɛ jɔ ni sirateziw ni tɛkinikiw ni kalan de ye ɔ o kalan n'o sirateziw ni o tɛkiniki tɛ diinɛ kɔnɔ o ma deli ka k'a kɔnɔ ye ɔ ni alimami ɛnpoli in sigilen filɛ maa nɛni de la tan maa ba joli joli sara maa min ka kumakan sababuya la maa min yɛrɛ kɛra sababu ye ni jihadisiw y'u sigi an ka dugukolo sanfɛ o nalen fil'i yɛrɛ kɛ faso defanbaga ye ɔ nka kesɔn min bɛ yen bi k'a bila maliyɛnw ɲɛ kamakaw mandenkaw yala anw fana bɛna an yɛrɛ ye mali ka anbariko kɔnɔ anbariko nin a ka di wahabiya jihadisiw ye cogo min a ka di silamɛ nanfigiw ye cogo min sabula ni anbariko kɛra mali kan ɔ o kuma na arabuw de bɛ to ka dɔɔni dɔɔni d'a ma dugumasiranin fɛ sa ɔ an na to arabuw ka jɔnya la ɔ o fɛɛrɛ tigɛtɔ don wa sabula an y'a ye k'a fɔ anbariko in ka di maa o maa ye kɛmɛ kɛmɛ sarada la bi seegin ye jihadisiw ka maaw de ye bi seegin ye maa minnu t'u taafan dɔn minnu kɛlen bɛ ka wahabiya wariw minɛ minnu kɛlen don ka silamɛ nanfigi wariw minɛ o kuma an m'a fɔ n ko nansaraw ka ɲi nka an kelen tɛ an kelen tɛ nansaraw ka mara kɔnɔ afiriki dɛ an kelen tɛ dɛ ɔ ko tɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ an kun ko ee k'an bɛ ka min kɛ k'a ka ɲi an m'a fɔ k'o fana man ɲi o fana ye tiɲɛ ye maa f'i k'i firifiri de nka ɛseke yala an bɛ k'an firifiri silamɛya bɛ k'i a bɛ ka taa silamɛya ka favɛri la wa a bɛ ka taa jihadisiw ka favɛri la wa e ko an t'an sigi an k'o ko in lajɛ fɔlɔ parce que bi ni mali isolé la ka embargo kɛ mali kan bi ɔ yala est ce que a tɛ kɛ jihadisiw ka mɛrisi kɔnɔ wa sabula jihadisiw nafolo bɛ bɔ a bɛ na dugu jukɔrɔ siranin fɛ silamɛ wari a tɛ pase western a tɛ pase dɔwɛrɛ la a bɛ na dugu dugu jukɔrɔ siraninw de fɛ ɔ yala o a bɛ kɛ minnu b'a fɛ ka jamana minɛ k'a kɛ silamɛ jamana a bɛ kɛ olu de ka faveur la wa est ce que a bɛ kɛ faso ka favɛri la wa sabula an y'a ye k'a fɔ minnu bɛ fɛ ka jamana minɛ k'a kɛ silamɛ jamana ye ko in ka di olu de ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan olu de kɛn bɛ ka media bɛɛ san olu de kɛn bɛ ka journaliste bɛɛ san olu de kɛn bɛ ka videomaniw manamanakan fɔla olu de kɛn bɛ ka dɔɔni dɔɔni don bɛɛ da ka ko in ta k'a kɛ i komi fɔ anbariko in ka kɛ o de ka di olu ye ɔ ko ni anbariko kɛra k'an ka jamana bɛ k'an yɛrɛ ta ye ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ o ne m'a fɔ n k'a man ɲi dɛ maa kana taa n ka kuma yɛlɛma yala o maa min bɛ k'i kɛlɛ o o bɛ ka fɛn min kɛlɛ ɛseke o y'o fɛn kɛlɛ kuma ye e fɛ wa jihadisiw bɛ fɛ an ka isoler bɛɛ ka fara ka bɔ an na dɛmɛbaga fosi kana an ye kɔfɛ ni kɔnɔna la o de ka di jihadisiw o kuma n'a danna an n'u yɛrɛ dama cɛ sa ɛ an ka asanbilew n'an ka minisitɛriw n'an ka sɔrɔ an ka kanw falen don u la yen haut conseil islamique falen don u la o kuma na k'an k'u sago o tɛna na gɛlɛya bilen ɔ ɛseke o kuma kelen fana ye anw wuli wagati ye ka fara o jihadisiw kan ko k'o kɛlɛ kɛ wa ne ta ye ɲininkali ye ɲininkali don dɛrɛ ɔ n'a ka ɲi ɔ jamana ka hɛrɛ bɛ min na mari masa k'o nɔgɔya an ye na anw sago ni jadisiw sago de kan ka kɛ kelen ye anw golofinakaw jadisiw ka ala deli olu ka laɲini n'o fana n'anw ka laɲini ye kelen ɔ k'o de bɛ faso bɔ bolo la ɔ an t'a to ten n'o tɛ k'a fɔ ko ko kuma caya cayara k'o ye tiɲɛ ye ɛ an ye fɛn caman kuma caya o tiɲɛ kun t'an bolo koyi n'o y'a sɔrɔ an bɛ tiɲɛ dɔn ko jamana kɔnɔden bɛɛ mana min fɔ k'o ye tiɲɛ ye n'o y'a sɔrɔ k'o ye tiɲɛ ye an tɛ perezan falen falen san dama dama kɔnɔ perezan joli an t'u falen falen o perezan fɛn o fɛn sigira an bɛɛ de wulila ka ko e ye nin kelen ye tiɲɛ ye nin ka ɲi nin ka ɲi an tilala ka taa ye k'o ye fili ye he nin ka ɲi nin ka ɲi ɔ k'a fɔ ko jama caman ye fɛn fɔ k'o ka jɛ n'o ye o ye kodɔnbaliya de ye o ye kodɔnbaliya ye dɛ mandenkaw ɔ k'a fɔ de n'i ye farafinna ta k'a lajɛ bi n'i ye mali ta k'a lajɛ bi nin ko in diyalen don jihadisiw ye ka taa se hakɛ min ma k'o ko kelen fana ka tila ka kɛ anw ka laɲini ye o kɔni o siga bɛ ne kɔni na kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ nka ne m'a fɔ n ko anbariko man ɲi ne m'a fɔ n ko an ka k'an k'an yɛrɛ ta ne m'a fɔ n ko o si man ɲi an ka fara an ka bɛɛ bolo bɔ an kan na ne m'a fɔ n ko o man ɲi dɛ ne m'a fɔ n ko o man ɲi o ka ɲi kosɛbɛ nka yala o maa min sigilen don ni nbamuru ni marifa y'an ka soforo kun na o sago na anw sago bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di aa o kɔni o ye ne dabali ban sabula an y'a ye nin wagati ninnu kɔnɔ hali ata hali jihadisiw ka fagali sumayalen don fɔlɔ u kɔni bɛ fɛ dɔrɔn ko in ka kɛ de ko in ka ɲa dɔrɔn anbariko ka kɛ an ka isole maa si kana bɔ kɔfɛ ka na an dɛmɛ a ka to an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o kama manifestation u bɛ nin fan bɛɛ wari bi ka di videomani kirikaraw journalisiw ma media bɛɛ sannen don nin kuma in de bɛ yen ka na ni argument sugu bɛɛ ye k'a fɔ ko ɔhɔn an b'an jija an yɛrɛ an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ ɔhɔn bɛɛ k'an to yen anbariko ka k'an kan an bɛ jɛn n'a ye ɔ ni anbariko kɔni kɛra hali ni dɛmɛbaa wɛrɛw ta ma don an b'a dɔn arabuw kɔni ta bɛ don doncogo bɛ arabuw ta la hali n'a bɛ don marɔku ni alizeri fɛ dugumasiranin fɛ ɔ n'a fɔra ko minnu bɛ fɛ k'an ka jamana minɛ k'a k'u sago ye olu sago ni anw yɛrɛ kamakadenw n'a mandenkadenw sago ka tila ka kɛ kelen ye ne kɔni tɛ ka se k'a faamu fiyewu fiyewu fiyewu wala aw folen don nin kuma ninnu fɔli ka nɔgɔ karamɔgɔ ninnu ma parce que karamɔgɔ ninnu bɛ diɲɛ ye a b'olu kɔnɔ ko hali bi k'an sigilen bɛ so ni ɲɔgɔmɛw sanfɛ ninnu bɛ diɲɛ ye ka da yen de ɔ mali ma s'a yɛrɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ anbariko t'a kan ɔ ni anbariko kɛra a kan marifa bɛ minnu bolo jamana kɔnɔdenw bɛ siran minnu ɲɛ jamana tigiya bɛ di olu de ma kɛ ɔ nka nin kuma in ti diya maa kɛmɛ o kɛmɛ n'i y'o jɔ wɔɔrɔ de bɛ nin kuma in faamu bi kɔnɔntɔn ni naani si tɛ nin kuma pour la nka anw de b'a fɔ k'a bila yen nin ye kamakaw ka suratu tawuba de ye don dɔ la a bɛna se o a tɛ mɛn kosɛbɛ yɛrɛ sabula anbariko kɛra ka ban ɔ an bɛn'a ye sisan anbariko in jɔnw y'a laɲini se sama ka se mali ma ni silamɛya tɛ ɔ ni silamɛya tɛ ni min y'a sama ka se mali ma an bɛn'o de ɲini ko o de bɛna dɔn sisan sisan a bɛn'o faamuya sisan sabula ɛ e den ye maa den jugu e den bɛ sonyali kɛ a bɛ gulɔ min a bɛ waliden tɔw bugɔ a tɛ ɲuman kɛ quartier kɔnɔ ɔ a bɛ tɔw tɔɔrɔ ɔ ni tɔw ko k'i ka fɛɛrɛ kɛ k'i den mara n'e bannen don k'i den mara tɔw bɛ fara ka b'i la kɛ. sinɔn afiriki jamanaw ka taa fara ɲɔgɔn kan u bɛ mali koniya ka da mun kan k'a sɔrɔ o jamana minnu yɛrɛ sedeyao jamana minnu yɛrɛ kɛlen don ka anbariko in sigi anw kan o jamana kɔnɔ tɔdenw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ anw kun ko anw bɛ ka min kɛ k'o ka ɲi k'o ka se k'an yɛrɛ sama ka bɔ nansaraw bolo nka n'i y'a ye o jamanadenw bɛ k'o fɔ mɛ o jamana ɲɛmɔgɔ n'o jamana sariyaba farafinna bɛɛ bɛnna sariyaba min kan n'i y'a ye u b'a fɔ ko a b'anw isoler a kan k'o kuma sama ka bɔ diinɛ kɔnɔ o kuma man ka kɛ tɛmɛyɔrɔ kuma ye o kuma man ka kɛ kunfin baro ye o kuma kan ka ɲini mun de la jamana ninnu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ anw na an ye mun de kɛ ɔ an ye min kɛ a b'o dɔn wa an y'an ka jihadisiw an denjuguw an ka jamana cibaaw dɛ an y'an ban k'an ɲɛsin olu ma ka taa ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma min t'an ka jamana cibaa ye n'o ye ka jihadisiw to u bɛ jihadi promotion k'an ka dugukolo sanfɛ karamɔgɔw bɛ jihadisiw dɛmɛ jihadisiw yɛrɛ min ka d'u ye u b'o kɛ an b'u yɔrɔ dɔn an tɛ se k'u kɛlɛ an ka sɔrɔdasikan falen don jihadisi la asanbile kɔnɔna falen don a la minisitɛriw haut conseil islamique nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna falen don jihadisiw la yen ɔ n'a ma ɲa k'i denjugu bɛ ka maaw tɔɔrɔ e bannen don k'i denjugu mara ɛ an b'i fara ka bɔ an na sa kɛ e ka jihadi ta k'a lajɛ don jumɛn mamudu diko bɔra k'i jɔ ka ko jihadisiw bɛ ka min kɛ ka manifeste a la k'u bɛ ka min kɛ ko a man ɲi don jumɛn buye ayidara bɔra ko jihadisiw bɛ ka baara min kɛ k'a man ɲi don jumɛn ayidara bɔra ka manifeste ko jihadisiw bɛ ka min kɛ k'a man ɲi parce que u bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko silamɛya dɔ don olu t'a kɛ sa nka u tɛna bila a kɛbagaw kɔnturu la ɔn anw bɛ se k'o tɛ o o kɛlɛ tu an yɛrɛ ye kɛlɛ min yɛrɛ kɛ an yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ min yɛrɛ dilan an yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ min denw dilan o anw bɛ se ka to o kɛlɛ tulu ta k'o da maa wɛrɛw kɔfɛ maa wɛrɛw kun cogo di ko he ko mɔgɔw bannen don ka na an dɛmɛ o kuma na u bɛna an dɛmɛ k'an yɛrɛ minɛ k'an yɛrɛ d'an yɛrɛ ma wa hali ni kɔfɛ mɔgɔw nana an dɛmɛ dugu joli bɛ yen jadisiw bɛ taa bagabaga kɛ dugu kɔnɔ hali ni maaw b'a dɔn ko maa min ye jadisi ye dugu kɔnɔ maa tɛ sɔn k'u tɔgɔ fɔ renseignement tɛ di armée maliyɛn ma renseignement tɛ di maa si ma a dun sɛbɛnnen tɛ maa si ten kan k'i ye jadisi ye o kɛlɛ bɛ se ka ɲɛ cogo di buye ayidara bɛ se ka k'a t'a kalama mamudu diko bɛ se ka k'a t'a kalama wa ayidara bɛ se ka k'a t'a kalama ɔ komi diinɛ de ka d'an ye an ka to diinɛ nɔfɛ yen ɔ diinɛ de y'anbariko sama ka se an ma k'a fɔ k'an ɲɛngoya bɛ tɔw la k'an ko man di tɔw ye o tɛ dɛ o ye nkalon de ye mali ɲɛngoya tɛ farafin jamana si la sabula maliyɛn bɛ farafin jamana bɛɛ kɔnɔ yen an bɛ fan bɛɛ an ɲɛngoya tɛ maaw la dɛ an ɲɛngoya m'a to CEDEAO ye embargo k'an kan dɛ an ko k'an tɛ bɔ jihadisiya de la an ko an t'an ka jihadisiw de labila o de y'a to bi farafin jamana tɔw y'u fara ka bɔ an na pewu ɔ sisan an bɛna an sigi ka lajɛ ni anbariko nin kɔnɔ n'an bɛ se ka faso bɔ bolo la ɔ n'o kɔni kɛra ɔhɔn an bɛ tiɲɛ di aw ma a nka n'o ma kɛ a y'a jija sa anbariko in kɔnɔ an k'a lajɛ sisan a bɛna kɛ cogo di sisan qu'est-ce qui va se passer mun de bɛna kɛ parce que a sɔrɔsi ninnu filɛ nin ye sɔrɔsi ninnu y'u denw de ye sɔrɔsi ninnu y'u mɔdenw de ye sɔrɔsi ninnu tila bɛɛ kɔntaminelen don sɔrɔsi ninnu bɛ ka diinɛ diinɛmaw de sago kɛ bi parce que diinɛmaw denw de ye sɔrɔsi ninnu ye a y'a sigi a k'a lajɛ yan ne y'o de fɔ n ka don ko kuma kɔnɔ wa n bɛ segin o kelen de kan manden tɛ bɔ bolo la fiyewu fo wahabiyaw de ka na manden mara f'u ka na a mara de k'a ci a bɛ tila ka jɔ de n'o tɛ wa anw bɛ fɛn o fɛn fɔ a tɛ mɛn wa a tɛna mɛn yɛrɛ wa a tɛ faamu yɛrɛ parce que stratégie min b'u bolo a stratégie ka girin parce que fo wari de ka k'i kun i ka se ka silamɛya ka baara kɛ silamɛya o de y'a to a ka stratégie est trop trop compliqué a bɛ stratégie a bɛ se k'i yɛrɛ dilan k'i yɛrɛ bila i b'i yɛrɛ kɛlɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama k'i bɛ k'i yɛrɛ kɛlɛ ɔ o stratégie stratégie stratégie de nana bi fo ka na kɛ fo an yɛrɛ bɛɛ b'a ko non tiɲɛ don vraiment u k'u fara ka bɔ an na n'u t'an dɛmɛ u k'an to yen u b'an dɛmɛ cogo di anw yɛrɛ de maa bɛ se ka maa dɛmɛ k'i yɛrɛ minɛ wa anw ka karamɔgɔ kelen tɛ yen san tan kɛlɛ b'an ka dugukolo kan an ka karamɔgɔ kelen tɛ yen ko min y'i sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka manifestation organiser contre le djihad a karamɔgɔ kelen t'u la yen a karamɔgɔ kelen t'u la min delila ka bɔ ka ko jihadisiw bɛ ka min kɛ k'a man ɲi ɛɛ n'an t'an ka wulujugu mara hɛ mɔgɔw b'u ka da sɔgɔ an ɲɛ kɛ aw folen don ayiwa vocal telimani nin kuma tɛ janya n welela sisan sisan k'a fɔ n ye maliyɛn minnu taara aéroport la n'u ka u kun kan ka taa mali la bi k'u selen aéroport la u ye mikoro ta k'a fɔ ko militɛriw ko ko air france tɛ jigin mali la bɛɛ ye militɛriw ka communiqué min sɔrɔ a ye air france ko kuma mɛn a la a ye hali faransi tɔgɔ mɛn u da a ne y'a dɔn min ye o ye CEDEAO ninnu bila baara in na a tɛmɛ dugu la cɛ tɛ muso tɛ faransi don bon donc sisan faransi filɛ ka mali passagers de labɔ air france kɔnɔ minnu ka minɛn pesera minnu ta ma pese ka ordre di k'u si kana don ko parce que ko militɛriw ko k'u tɛ jigin aéroport la ko olu ka avion tɛ jigin aéroport la militɛriw m'a fɔ bi u m'a fɔ sini u bɛ fɛ ka don militɛriw bɔra ka riposter CEDEAO kama u bɛ fɛ san ka don ka CEDEAO défense ta vis à vis diɲɛ bɛɛ ɲɛna ni a ni militaire ko ko minɛn tɛ jigin u mana n'a ye o an y'an da fara k'u ka taa ka bɔ an ka dugu la k'an tɛ fɛ u ka to yen k'u k'u ka minɛnw cɛ u ka militaire ka bɔ an ka dugu la minnu b'o kɛ u y'a f'u da la k'u tɛ taa o parce que u b'u ranger u hakili bɛ wari la u tɛ taa maintenant u b'u ban ka taa ni maliyɛnw ye ka biyew b'u bolo dɔw ka minɛnw pesera dɔw ta ma pese u ye mali pasa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa mali la bi u y'a pasaje bɛɛ lasegin air france la u y'a bɛɛ lasegin aéroport la donc euh, euh, vocali mɔgɔ bɛ partage la a tɛ janya a y'a kolonkolon a k'a kolonkolon fo gouvernement ka sɔrɔ min bɛ dugu la o de ye nin ye ne ye message sɔrɔ ka bɔ fan bɛɛ fɛ k'u ye mali pasajew lasegin air france k'u ko ko militɛriw ko ko air france tɛ jigin mali la mɔgɔ si m'a mɛn a communiqué ma kɛ fosi ma mɛn olu de ye ninnu bila ka kɛlɛ kɛ mali y'i firifiri u donna kɛlɛ la a k'an bɛɛ vocal mɔgɔ partage la
ɔ nin fana ye video kura ye ɔ nin ko faransi y'i ban ko faransi avion tɛ jigin mali dugukolo sanfɛ bon anbariko in filɛ anbariko tɛ mɔgɔ min bolo kojugu ye mɔgɔ min sirilen mɔgɔ min t'a dɔn ko jamana yɛrɛ bɛ marcher cogo min o bolo anbariko tɛ kojugu ye o o bolo fosi tɛ voilà sinon hali etats unis filɛ nin ye bi n'a fɔra ko anbariko bɛ kɛ etats unis kan a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a kana k'a kan de mais mɔgɔ min bɛ bɔ dɔrɔn ale bɛ taa malo san sugu la ni malo kilo ye bi duuru ye fo ni dɔrɔmɛ fila farala a kan bon a banna ale b'a dimi dɔn dɔrɔn la ale tɛ kulun kun na ale t'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ fonctionner cogo min o tigi tɛ embargo dɔn kojugu ye olu tɛ se k'a dɔn nka mɔgɔ minnu bɛ ko kalama ani maa kalannenw ani minnu b'a dɔn jamana bɛ fonctionner cogo min olu bɛ embargo dɔn ko kojugu don jamana ma bon nin maliyɛn minnu filɛ nin ye ani minnu bɛ bɔ etats unis ani maliyɛn minnu bɛ jamana wɛrɛw la o ɔ n'o jamana wɛrɛ mɔgɔw etats unis ameriki eh, angleterre jamana tɔw n'olu bɛɛ filɛ nin n'olu bɛɛ y'a fɔ ko bi u b'a kɛ komi faransi b'a kɛ cogo min yala maliyɛn minnu bɛ extérieur la olu bɛ tɔɲɔ sɔrɔ wa olu tɛ tɔɲɔ sɔrɔ olu bɛ tɔɲɔ wa u tɛ tɔɲɔ de u mago bɛ sa wa u mago tɛ sa de bon ne ni y'a sɔrɔ sisan maliyɛn minnu fana taalen don vakansi la mali la u ka baaraw b'u kɔ faransiw la u ka baaraw b'u kɔ etats unis u ka baaraw b'u kɔ kanadaw la ni olu fana ma se ka solution sɔrɔ ka bɔ mali kɔnɔ ka taa u ka baaraw kɛ u ka baaraw bɛ tiɲɛ wa u ka baaraw tɛ tiɲɛ de aw y'o miiri wa u n'u ka denbayaw bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na u n'u ka denbayaw tɛ fara aw y'o fana miiri wa ɔ yɔrɔ o si miiri tɛ maa min mago tɛ nin si la o sabula maa min e sigilen don i ka yɔrɔnin na e mana i ka kɛmɛ duurunin sɔrɔ a déclarelen yɛrɛ tɛ i yɛrɛ peut-être banque yɛrɛ t'i bolo ɔ e bɛ t'i ka bololabaaranin kɛ dɔrɔn ka n'i sigi ɔ e tɛ se k'a dɔn ko anbariko ko kojugu don jamana ma e tɛ se k'o dɔn fiyewu fiyewu ɔ maintenant o an bɛ fɛ ka min faamu sisan an bɛ fɛ ka min faamuya sisan faamuya ɲini don hali bi o ɔhɔn jɔn de ka nafa bɛ nin na sisan ɔ u b'an nɛgɛn de ka nkalon de tigɛ an ye u b'an nɛgɛn ka nkalon tigɛ ko nansara jamanaw tɛ se ka balo bi ko ni farafin jamana tɛ nkalon don dɛ nansara jamanaw tilara an na u y'an tulu bɔ a mɛnna réserve bɛ nansara jamanaw bolo san kɛmɛ fila ye réserve de bɛ ninnu bɛɛ bolo yen ani arabu jamanaw nin bɛɛ ninnu bɛɛ y'u sigi ka an lajɛ dɔrɔn komi balɔn ka n'aw taara sigi ka balɔntannaw lajɛ ninnu bɛ k'u sigi ka an halakitɔ de lajɛ a tɛ se k'o faamu maliyɛn dama min bɛ faransi yan maliyɛn dama min bɛ etazini maliyɛn dama min bɛ diɲɛ jamana tɔw la olu bɛ wari min nabɔ o jamanaw kɔnɔ k'a bila ka taa mali la hali mali gouvernement t'o ladon mali kun san bi saba ni wolonwula sanu bɛ bɔ an ka dugukolo kan hali gitɔrɔn t'an fɛ yen depi an yɛrɛ b'a bɔ san bi saba ni wolonwula est ce que a bɛ dɔn yɛrɛ ko hali mali ye sanu dugukolo ye wa hali mali ye eh, kɔɔri dugukolo ye wa a tɛ dɔn dɛ donc k'a fɔ an ɲɛna an ka baara kɛ ni hakili an ka hakili dayɛlɛ hali bi nin kuma ninnu maa diyaɲɛ kumaw tɛ a tɛ bɛn yɛrɛ fana koyi wa kumaw tɛ yɛrɛ ko kuma minnu kan ka fɔ bi sabula anbariko in kɔntan bɛ mɔgɔw kan bi nka vokali fɛn o fɛn bɛ ka kɛ bi an k'u bɛɛ garide bɛɛ k'i ta garide bɛɛ k'i ka vokali garide san dama dama kɔ don an bɛna kuma fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yan Alpha Blondy bɔra k'a fɔ yan ko armée français allez vous en o Alpha Blondy kelen tilala ka bɔ ka i sigi interview la k'ale ko ko armée français ka taa ko mais k'ale yɛrɛ tilara k'u wele de parce que mun na n b'o fɔ nous ne sommes pas avec la France mais faransi ye fɛn dɔ de dilan ka bila an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛ n'ale tɛ yen dɛ min bɛ se min na o b'o de minɛ k'o k'a sago ye ale yɛrɛ de y'o dilan c'est lui même qui a fabriqué ça ɔ an ka kalan an'an ka dɔnniya ɲini an'an ka baara de bɛ se k'an bɔ o kɔnɔ i komi jamana tɔw bɛ ka bɔ a kɔnɔ cogo min an tɛ se ka bɔ a kɔnɔ ni fanga ye sabula syɛ tɛ se ka tila syɛtigi la ni fanga ye o a bɛ tila la ni plan de ye fo de ka se ka dɔn i tɛ se maa o maa la i ka dabarabaya tɛ se k'i s'o tigi la i ka dusubaya tɛ se k'i s'o tigi la fiyewu fiyewu afiriki jamana joli bɛ faransi bolo bi ni faransi y'a sen ta ka bɔ i ka jamana kan faransi taatɔ bɛ min tiɲɛ e yɛrɛ kelen de bɛ tila k'o faransi wele a ka n'a dilan parce que olu degelen don dilanni olu degelen don tiɲɛni de la donc i bɛ bɔ olu bolo ni tɛkiniki n'i ka kalan n'i ka ɲɛɲinini de i komi ganaw bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min wurandaw bɛ k'u yɛrɛ b'u bolo cogo min na nanzaraw bolo cogo min na jamana minnu bɛ ka kalan kɛ ka sɔn ka avanse ka baara kɛ o de bɛ se k'an bɔ bolo la nka ka taa an sigi woba ci la he nin tɛ se ka k'an na he u bɛna y'u ɲɛ la u bɛna an fɛ yan u bɛna an deli yan a don ta bɔ ta a bɛɛ ye bakusamakan fɔ ye k'a fɔ ye nansara bɛ san ba kelen kɛ farafin ka nafolo a ye min bɔ hali n'a ma segin ka taa dɔwɛrɛ bɔ a ye min bɔ a tɛ se k'a dun ka ban bilen ɔ a ye min bɔ dɛ an b'an jija de ka se ka keguya n'u ye ka se k'o o utiliser ka se k'o sama ka b'u kun tɛkiniki la o bɔ ni tɛkiniki de ye o i komi Houphouët-Boigny ye Côte d'Ivoire jɔ cogo min ni juru ye juru min bɛ Côte d'Ivoire la a tɛ farafin jamana si la ɔ o ye tɛkiniki de ye sabula i b'a dɔn k'a mago b'i la donc e bɛ fɛn o fɛn ɲini a fɛ a b'o d'e ma o nka ni diinɛ taara an su k'an bila nanzaraw la ɔ an ka taa fɛ diinɛ ma deli ka ɲɛ a tɛ se ka ɲɛ wa a tɛna na ɲɛ fana ɔ n'ale y'an su ka bila nanzaraw la ɔ an ka taa fɛ a bɛ k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ na yan ani yantuma ani yantuma débat kɛnɛ foli ni waliɲuman dɔn b'a cɛbaw n'a musobaw bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ kulu in sanfɛ ko foli ni waliɲuman dɔn b'a bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma an kɔrɔkɛ an'an ka cɛkɔrɔba kɔrɔ bafa i folen don dan tɛ foli min na sɛgɛnbali ɲinabali i yɛrɛ ka dugawu de don dali masa k'i don kalo dibi la a bɛ kɛ fama de sinɔn a tɛ kɛ ni ɲinɛ kɔrɔ bafa an ka kuma sumayalen don ka da waati n'a cogoya kan sinɔn an b'i lamɛn o tɛmɛnen kɔfɛ kɔrɔ bafa an ka jamana ye i y'a fɔ cogo o cogo a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan an bɛ dɔɔnin de fara a kan dɔrɔn dɛ sinɔn tiɲɛ yɛrɛ la silamɛw aa kabako don ɛɛ hakilila ɲuman foyi t'u la parce que olu ka ko bɛɛ sirilen don ko ala ni ni ma ni ni maaninfin bɛ baro la n'i ko ko ala dɔrɔn i ye kuma i ye kale de don kuma ye quoi i ye kale de don kuma ye donc i pɛrɛdilen i ka responsabilité yɛrɛ ye bɛɛ la i kan ka min kɛ i b'o bɛɛ bila i bɛ seli olu bɛɛ la hakilina foyi t'u la n'i nana ni hakilina ɲuman min ye u bɛ wuli k'a lagosi n'u ka lagosi ma se i la u bɛ pan ka i dulon i la k'a fɔ ko u ni bɛɛ bɛ hakilina kelen na donc k'i n'u y'u pan ka dulon i la n'i ka hakilina tiɲɛna waati min na u b'i bila u y'o ɲɔgɔnna caman de kɛ misali la jamana in kɔnɔ hakili ɲumantigi fɛn o fɛn wulila n'u ka lagosi n'u ka bagabagali ma se ka min b'a ka sira kan u bɛ taa fara a kan faso in jɔli man nɔgɔ dɛ faso in jɔli man nɔgɔ n kɔni ɛɛ an bɛ an bɛ dɔ fara timinandiya de kan dɔrɔn an bɛ dɔ fara a man nɔgɔ a man nɔgɔ kuma dɔ la kuma yɛrɛ a man nɔgɔ diba kɛnɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aa vraiment bafa tiɲɛ ka kuna dɛ tiɲɛ ka kuna mais ni hakilima ye hakili jagabɔ kuma kan aa vraiment a bɛ ye ka fɔ k'a fɔ ko popularité ko tɛ i ka kuma la parce que i ka hakilina yɛrɛ o n'i ka laɲini ye min ye o n'i ye min faamuya analyse la i bɛ k'o de fɔ hali n'a tɛ bɛn jama ma bi aa vraiment cɛ caman t'i ka côté in na dɛ cɛ caman m'a faamuya i n'a fɔ i y'a faamuya cogo min na dɛ mais i n'a fɔ i ka fɔ la tagalen ɲɛfɛ a bɛna faamuya ɲɛfɛ don min tɛ bi ye n ka foli b'i ye a vraiment a man nɔgɔn a man nɔgɔn bi a man nɔgɔn maliyɛn bolo k'a faamuya i ka faamuya cogo in na vraiment vraiment